Ee, Igbo bụ Igbo ekene m unu nke echi nyazele asị m na tata abụrụ ụbọchị ọma wee sị ka mmụọ na-eme ihe ọma dị n'anị Igbo a mebere ndị Igbo ihe ee na-atụfughị oge nkụzi anyị ji wee bịa tata bụ gbasara chi eleghị anya gị bụ onye Igbo ị ga na-ajụ na-asị kedu ihe bụ chi a na-ekwu okwu chi ị na-ajụ kedu ihe bụ chi achọ ka anyị kọwaa nya bụ ihe chi pụta tata na chi chi gị bụ onye ndu gị na mmụọ chi gị bụ onye ndu gị na mmụọ bụ chi gị ọ nya ka Igbo ji asị ị marago chi gị ịmara chi gị bụ ịmara onye ahụ bụ onye na-edu gị na mmụọ maka na a sị na onye na chi e bụlụ ofu na o nwerọ ihe ya-eme onye ọ bụ ọ nya ka Igbo ji asị ị marago chi gị ka ị mara onye bụ chi gị kpọbata ya n'ụlọ na-enye e nni etu e si enye kwa arọ ọ bụla omenala e ji mara Igbo na chi gị bụ onye ndu gị na mmụọ a sị na chi onye adị n'izu na o nwerọ ihe ga-eme onye ọ maka na ihe mee chi onye na o mego onye ọ bụ na onye chiri na onye egbu onye egbu chi e na mmụọ na ya bụ onye na- ya adakwa n'ife ị na-ege ntị ihe m na-ekwu na chi gị bụ onye ndu gị na mmụọ na chi gị abụkwa onye ụwa gị na onye nọlụ gị ụwa dị iche chi gị dị iche maka na chi onye ọbụla oyibo akpọ ya guardian angel na onye ọbụla bịara ụwa nwere onye chineke zinye bụ chukwu okike abịama zinye sị ya na onye a ka o nebe anya ọ bụrụ chi onye ahụ ị na-anụ ihe m na-ekwu ọ nya ka e ji asị na chi onye dị iche iche onye ya na chi kwekọrịta na ọ ya-abụ ọgaranya o nweghị ihe ị mee n'ụwa a ka ya bụ onye bụrụ ogbenye maka na ị si side a na-agwọ chi e si side a na-ebi nya bụ ọkụ ajụjụ dị tata wee bụrụ kedu ka mmadụ ga-esi wee mee ka ya bụ chi ahụ dị ile ọ nkụzi m chọ ka m kụzie tata etu mmadụ ga-esi wee mee ka onye ọbụla bụ onye Igbo ga-esi mee ka chi onye ọ bụ dị ile bụ ịmara ihe kwesịrị na ị ga-eme nke mbụ bụ inye aka iji na-enyere mmadụ ibe gị aka ọ nya nwa bụ ịchụ aja na onye na-achụ aja na chi e na-adị nnukwu Ị na-anụ ihe m na-ekwu maka na chi abụrọ ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na chi mmadụ bụrụ ihe ọjọọ dị etu ndị nna a si enega ya anya na ihe ya bụ ihe ndị Igbo na-eme bụ ihe ọjọọ ị maa na na onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ chi e ga na-adị nnukwu mana ọ dịrọ etu a na onye ọbụla na-eme ezigbo ihe ka chi e na-adị nnukwu na onye ọbụla na-eme ajọ ihe na ikpe na-ama chi e maka na e kpee gị ikpe na mmụọ na ikpe ya-ama chi gị ya bụ na-enyere mmadụ ibe gị aka ịpụta ọ bụghị ịpụta ebe a na-enwe okwu na ụka ị na-aghị ya aghị ịpụta bụrụ onye udo ka ị na-eme ya o nwee ka ị si ghanata azụ etu a ndị mmadụ asị "Ma hụ na nwa a bụkwa ezigbo mmadụ o, na nwoke a bụchasịara ezigbo mmadụ ọ bụ ihe aha ndị mmadụ na-ekwu bịa bịa na-ebuni chi mmadụ maka na ka a na-ekwupụ ya ka mmụọ na-anụrụ mmadụ na-anụrụ ọ nya bụ na o nwee obere ihe mee onye ọ bụ na mmụọ ọ bụrụ ihe onye ọbụla na-abịa ije afụ ya na mmasị sị lapụ onye a onye a sị lapụ onye a ndị mmụọ enye aka ya bụ onye etetekwa mana ụfọdụ ka obere ihe ya eme etu a kpekọta onye ọ bụ ikpe na mmụọ ya afụ ebe a ya ejide aka ya bụ onye anaba Igbo ndị ọma na-ege ntị na ọdịnala Igbo bụ omenala Igbo anyị bụ ụzọ eziokwu bụ na onye ọbụla ga na-edebe iwu dị n'ọdịnala ga-abụ onye dị nsọ maka na ọdịnala Igbo na igbu mmadụ adịrọ imegide mmadụ adịrọ ya na ọọ gị kwụba aka gị ọtọ gị emerụna ala maka na Igbo nwekwara iwu na-edu Igbo Ah, Igbo ndị ọma na-ege ntị onye na-anụ olu ya bụ Nwabunie n'Abatete Igbo sị na nwa bunie a mara onye mụrụ ya Ah, Igbo ndị ọma asị m na ebe ọ bụla ị si esonye anyị echefukwa na ịdị na-emetụrụ aka na share button tụsara ya ndị na-ebeta aka follow like comment maka na ọ mmadụ ka e ji aga Igbo ekele m unu Igbo ekele m unu asị m nke echi nyezere mgbe ka ọ mesịa